Malawi ndi dziko lomwe linadalitsidwa ndi zachilengedwe zosiyanasiyana. Zina mwa zachilengedwezi ndi monga mapiri, nyanja, zigwa ndi mitsinje komanso madambo okongola kwambiri. Ili ndi dambo la Mpatsanjoka kwa Mfumu yaikulu Maganga m'boma la Salima m'chigawo cha pakati cha dziko la Malawi. M'zaka za m'mbuyomu, damboli linkakhala ndi madzi komanso linkakhala lobiriwira chaka chonse ndipo kunkapezeka nyama monga mvuwu, ng'ona, nsomba ngakhalenso mbalame zamitundumitundu. Chifukwa cha kuchuluka kwa zinthu zachilengedwe kumalowa, anthu okhala mozungulira malowa ankapeza zinthu zothandiza pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku mosavuta. Bambo Kennedy Chilikutali ndi Village Headman John iwo akufotokoza phindu lomwe ankapeza kuchokera mu dambo la Mpatsanjoka pa ubwana wawo. Zaka zathu za m'mbuyomu m'mene ndidali wachichepere, Pang'ono chilengedwe chakunoku ine ndidachipeza ndithu, ndinachionako. Eya, kuno kudali nkhalango, kunali zithukuluzi. Eya, moti tikamachoka kusukulu tikaona makolo athu aphika ndiwo zosalongosoka, timapezeka zoti tingoonyamula agalu, kamtunda kake timangoyenda kochepa kupeza kuti tapha nyama, takagwiritsira ntchito kumanyumba. Eya, komano pang'ono ndi pang'ono, malingana nkuti anthu ama, amakhala busy kwambiri kunkhani ya mitengo, kumadula kumakaotchera maovuni mwina kumakagwiritsira zintchito zina kudayamba kumayera pang'onopang'ono ndipo nkuyera kumene kuja kwapezeka zoti mpaka ndi mmene mukuoneramu chilengedwe chambiri chidasokonekera kamba kodula kwa mitengo mbalame kuno kunali mbalame zomati zina kuziona umati "Ah, ineyo izizi zidachoka kuti zosazidziwa bwinobwino zimapezeka kuti kuno koma zonsezo zidasowa chifukwa cha kuyera. Kudali nyama kunoku zambirimbiri. Zinyama zomati si ng'ombe iyi koma ili nyama ya m'tchire koma zonsezo kuno kulibe. Zidasowa. Koma ndikafufuza ndimaona kuti vuto nkhani yake chifukwa choti chilengedwe ku nkhani ya mitengo kulibe. Ndi chifukwa chake nyama ibisalanso pati. Chifukwa cha kusintha kwa nyengo komanso kusasamala za chilengedwe kwa anthu obwera komanso okhala mozungulira dambo la Mpatsanjoka, zinthu sizilinso monga mwamakedzana. Dambo la Mpatsanjoka silisunganso madzi monga kale. Zachilengedwe zambiri zomwe zinkapezeka m'damboli tsopano ndi mbiri yamakedzana. Bambo John Aloyisi ndi Mayi Yasinta Aloyisi ndi amkhalakale ku malowa ndipo akufotokoza motere. Kalelo kuno sikunali choncho monga mmene kulili ayi. Kale kunali tchire lambiri ndi mitengo yambiri koma madzi anali ochulukanso. Choncho tikudabwa kuti ah, masiku ano mitengo ija yatha, madziso kulibe. Kodi vuto lake lili pati? Oh, kapena mitengo ija imene tinali kuduladula ija ndi sombanso zinali kudusamo mpaka kusalima, koma masiku ano kulibe. Ndikuti oh, vuto lake ndi mitengo basi. Mitengo yatha. mtunda sapano likuoneka olo mvula igwe S- si osakhala kuti kapena maawazi angati basi maji a- madzi aja apita tikumanga zinyumba kuno ayi kulibenso lowe chifukwa cha mitengo kulibe pamenepa tikudandaula kwambiri pamenepa nanga fe nkhalamba ngati ine ndikakatole kuti nkhuni ndalama yosowa yogulira makala ndiyo mangokumata mwamagona kusowa kwa makala kaya tiye tingogona kusowa nkhuni U- uwona nkhuni zidatha kale magalimoto nyamu kumatenga aulendo kujeni uko kukawotchera njerwa ku Salima kuti ambiri amene amabwera dambo lake linali liti limeneli Malo ena ochititsa chidwi ndi dambo lotchedwa Elephant Marsh lomwe limapezeka mchigwa cha mtsinje wa Shire m'maboma a Chikwawa ndi Nsanje kum'mwera kwa dziko lino. Damboli lili ndi mtunda pafupifupi 2,500 square kilometres. M'dambo la Elephant Marsh mumapezeka zinthu zachilengedwe zambiri. Mumapezeka nyama monga ng'ona, mvuu, nsomba komanso mbalame zamitundumitundu zochokera m'mayiko osiyanasiyana. Chifukwa cha kuchuluka kwa zachilengedwe zopezeka m'damboli, dziko la Malawi lidakhazikitsa malowa ngati malo amodzi ofunikira kwambiri kudzera mumgwirizano wa Ramsar m'chaka cha 2017. Izi zikutanthauza kuti Elephant Marsh ndi dambo lofunikira kwambiri padziko lonse lapansi ndipo ndi loyenera kutetezedwa. Dr. Gibson Mphepo ndi mlangizi woyang'anira malo otetezedwa ku Shire Valley Transformation Program ndipo akuti. Elephant Marsh is a Ramsar site kapena ndinene kuti ndi malo amene ndi otetezedwa, ndi malo amene kuli mbalame zambiri. um, pa dziko lonse lapansi ya so chifukwa cha nkhani imeneyo ndiye kuti aboma plus eh, mabungwe akunja ndiye kuti Elephant Marsh ikhale dambo lofunikira kwambiri pa dziko lapansi chifukwa cha kuchuluka kwa, kwa mbalame so kumene kuti kuphunzitsa anthu kuwaphunzitsa kunena kuti mukamafuna kuti musamale dambo la Elephant Marsh kodi tipange bwanji ganizo lake ndi lonena kuti Tikudziwa kuti anthu ali ndi nzeru zosamala zachilengedwe koma ukadaulo weniweni kuti afike ponena kuti zachilengedwe tizisamale munjira iyi aah kumakhala koperewera so ndi ntchito imodzinso imene tikumapanga kumenekoko. Dambo la Elephant Marsh ndi msanamira wa anthu okhala mozungulira malowa. Imodzi mwa ntchito zomwe zikupezetsa anthu chakudya komanso ndalama ndi ulimi ndipo mbewu zomwe zimalimidwa kwambiri ndi chimanga, mpunga, nyemba, mbatata ndi zina zambiri. Kuchuluka kwa anthu olima m'dambo la Elephant Marsh kwachititsa kuti anthuwa azitsekula ndi kulima minda m'malo osayenera. Izi Zikubweretsa mikangano pakati pa anthu ndi nyama monga mvuwu zomwe zimadya ndi kuwononga mbewu za alimiwa chifukwa kulibe malo omera msipu omwe zingamadye. Mchigwa cha mtsinje wa Shire mumawetedwanso ziweto zambiri monga mbuzi, ng'ombe ndi nkhosa zomwe zimapeza msipu wobiriwira bwino kuti zizidya. Anthu okhala mozungulira dambo la Elephant Marsh amachitanso usodzi ngati njira ina yopezera thandizo pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Kuchuluka kwa asodzi komanso anthu ofuna nsomba nakonso kwachititsa kuti asodzi azigwiritsa ntchito njira zosayenera popha nsomba. Asodzi ena amagwiritsa ntchito maukonde ophera udzudzu mosquito net, pa usodzi wawo. Njira yosavomerezekayi imapha ndi kuononga tiana ndi mazira a nsomba. Anthu enanso akumabwera ndikudzapha mbalame m'damboli opanda chilolezo. Mchitidwewu ukuyika chiopsezo chachikulu pa zachilengedwe m'dambo la Elephant Marsh. Zachilengedwe zonse zopezeka ku Elephant Marsh. ndi za anthu a mderali. Pa chifukwa ichi, ndikofunika kwambiri kuti anthuwa akhale ndi umwini osamalira zinthuzi. Pofuna kuonetsetsa kuti chilengedwe chopezeka mdambo la Elephant Marsh chikutetezedwa komanso kugwiritsidwa ntchito bwino, boma pamodzi ndi anthu okhala mozungulira damboli linakhazikitsa malo atatu, otetezerako zachilengedwe omwe pachingerezi akutchedwa Community Conservation Area. Malowa athandizira kukweza ntchito zokopa alendo. Ntchitoyi ikugwiridwa kudzera ku nthambi yoyang'anira nyama zakutchire komanso nthambi yoyang'anira nsomba m'maboma a Chikwawa ndi Nsanje. Zonsezi zikuchitika ndi thandizo lochokera ku Shire Valley Transformation Programme. Pakadali pano, magulu atatu oyang'anira malo otetezerako zachilengedwewa anakhazikitsidwa ndipo atsogoleri oyendetsa ntchitoyi anasankhidwa. Limodzi mwa maguluwa ndi la kwa Tchenyera, Mfumu Yaikulu Mbenje m'boma la Nsanje. Bambo Wisely Kawaye ndi mkulu woyang'anira nyama zakutchire m'chigwa cha mtsinje wa Shire. Iwo akufotokoza zambiri. Ntchito tinabwera kuno ndiyokumana ndi anthu a m'mudzi mwa Sinyo Gulupu Tchenyera pamodzi ndi mafumu awo poyambirira kuwaunikira makamaka anthu a m'mudziwo za kufunikira kwa dambo limeneli la Elephant Marsh komanso kuwafotokozera ntchito zomwe tagwira uh, pakadali pano makamaka ntchito yayikulu ndi ya kupeza dera lomwe tikusamalira loyenera kusamalidwako uh, ndi zachilengedwe zake maka nsomba kapena mbalame komanso nyama ngati hipo kamenanso ng'ona e, ndiye tapeza madera amenewa kuti zinthu zichitike bwinobwino pafunika kukhala anthu otsogolera anzawo akumudzi imene timati komiti kuti agwire ntchito imeneyi aziona kuti zimene zikuchitika kumeneko zosamala zachilengedwe chifukwa cholinga chani chokuti derako zachilengedwe zimene zilipo zipezekebe mpaka na mtsogolo komanso ziwapindulire makamaka kudutsira ku njira ya, ya zokopa alendo nde ineyo ndiwosangalala kuti ah, mafumu limodzi ndi anthu awo akwanitsa kugwira Ntchito imeneyi adapeza komiti ya anthu 11. Chosangalatsa n'chokuti mmenemonso muli azimayi komanso achoka m'midzi yosiyanasiyana. Ifeyo chiyembekezo chathu n'chokuti anthu amenewa mogwirizana ndi mafumu awo apangitsa kuti zinthu za kuno kudambo kunoko, machitidwe a zinthu zisinthe. Mwachitsanzo, anthu amapha nsomba pogwiritsa ntchito. zida zoononga ngati ma mosquito net zomwe zimapangitsa kuti nsomba zing'onozing'ono zomwe ngakhale manzira omwe akokolole m'madzi mujamo kukula kwake kumakhala kuti kuli kochepa kwambiri. Anthu amenewa tiaphunzitsa za mmene timayenera kupangira posamala za chilengedwe komanso nawonso aziphunzitsa anthu a m'mudzi mwawo komanso azionetsetsa kuti zimene zikuchitika kumeneko nzololedwa komanso kumudzi chimene chimathandiza kwambiri ndiyo kuti pakhale malamulo akumudzi konkuno aja timati ma bylaws kuti azitha kunena kuti apapa zalakwika munthu ameneyu timpatse chilango chotani chifukwa anthu ena pongoyankhula chabe amanyozera amati a ayankhule ndipitabe Nanga andipanga chani? Ndiye pamene pamakhala pofunikira kuti ngati mudzi tikhale ndi ma by-laws othandizira kuti kumeneku, kudambo kumeneku kukhale kosamalidwa. Bambo Robert Guta ndi wapampando wa gulu la Chenyera ndipo akufotokoza zambiri za ntchito yawo. Ntchito yanga ndikhala kuyang'ana kwambiri kutino zachilengedwe zotino zikusamalika? komanso ngati nanga zotino ngati no- ena ena mwina aku, akuononga nanga tipanga bwanji ndikhala pansi ndi komiti yanga kuti no tionetsetse kuti no pi- pamene pavutapo tikonzetsere ncholinga kuti no programu iyi ikhale ya mtendere ncholinga kuti no amene akubwera kumbuyo kwathu z- z- zachilengedwe zimenezi azazipezenso kuti no umoyo umene uzikhala opitira mpaka tsiku ndi tsiku Pozindikira kuti ntchito zokopa alendo zimabweretsa ndalama zambiri m'madera, boma, kudzera ku Shire Valley Transformation Programme, lidachititsa maphunziro apadera kwa gulu la kwa Chenyera okhudzana ndi ntchito zokopa alendo. Mayi Catherine Chunga. Ndi mlangizi woyang'anira nyama zakutchire mu unduna wa zokopa alendo ndipo akufotokoza zambiri za maphunzirowa. Takhala tili ndi maphunziro amene midzi iwiri ya a Senior Group a Chenyera ndi a Mbenje anasankha anyamata awo, anyamata ndi atsikana, okwanira 10 amene timawaphunzitsa njira zosiyanasiyana makamaka zokhudzana ndi. uh, kulandira alendo komanso kuwatenga alendo aja kuti awaonetse eh, malo osangalatsa amene ali nawo kunoko kuno ku elephant marsh kuli uh, mbalame zosiyanasiyana ndipo mbalame zimenezi ndi zoti zimakopa alendo ambiri kubwera kuno ndiye tinaona kuti kumbuyoko e M'malo moti iwo aeni ake atengepo mbali ah, ya kulandira alendo amenewa komanso kuwaonetsa zimene zili kuno mmapezeka kuti ndi anthu ena akutali amene amabweretsa alendo ndikumadzaonetsa zinthu zimene zili kuno nde ife ngati boma komanso ah, mothandizana ndi Shire Valley tinaganiza kuti bwanji anthu aeni ake kunoko ndi amene tiwaphunzitse mokwanira bwino kuti alendo aja akabwera iwo ndi amene aziwayendetsa kuwaonetsa chilengedwe chimene chili kuno komanso kuwawonetsa chikhalidwe chimene chili kuno kumudzi kapena kuwafotokozera mbiri ya kuno kumudzi kuti choncho aeni ake ndi amene azipindula mokwanira kusiyana kuti mwina anthu akutali ndi amene azibwera kudzapindula ndi zinthu zimene zili kuno kudera. Emmanuel Amini ndi mmodzi mwa mamembala a gulu la Chenyera Ndipo iye amagwira ntchito yoperekeza alendo akafika m'derali. Iye akufotokoza motere. Maphunziro amenewa atithandiza kwambiri kuno kudera lathu la Senior Chenyera. Atipatsa ife ukadaulo umene tingagwirire ntchito. Monga ngati mukudziwa ma tour guide tili ndi udindo woti alendo akabwera Ndife amene tingalandire kuwayendetsa madera osiyanasiyana mmene akufuna ndiye zimenezi zitithandizira ifeyo kuti tikhale ndi luntha pakagwiritsidwe kathu ka ntchito kuti alendowo akabwera tiwayang'anira motani, tiwalandira motani kuti pobwerera alendowo abwerere ndi chisangalalo. Ndi thandizo lochokera ku Shire Valley Transformation Program, pali chikhulupiriro kuti anthu ozungulira dambo la Elephant Marsh atenga umwini wosamalira zachilengedwe zopezeka ku malowa.